Bwampini Mutu 8 Chikutumbwe Maganizo adapha Bwampini. Adaganiza za mzinda wa Huwa. Adalingaliranso za bwenzi lake, Pherera, za mfumu Zimeze, za nkhondo ya Angitau ndi Agangire, Mtima sunali m'malo. Nawonso amalinyero mitima idasweka polingalira za anzawo amene adaphedwa ndi anyani anthu. Odziwa nyimbo zokoma ndi yetsache lake la chisoni ndi maganizo ena onse oipa ndi aupandu, adauza mmisiri wa nyimbo. Iye adaimba za chisoni cha azimu, za chikwati cha bwampini ndi namasinkho, nkhondo ya Angitau ndi Agangire, natsirizira nyimbo ya Chikwati cha Tinjiwa ndi Ngapagwa. Nyimbo zidali zotsekemera kopambanadi. Onse mitima yawo idasangalala ndi kuzizira, makamaka Bwampini pamene adamva nyimbo ya chikwati chake ndi Namasinkho. Ulendo uli mkati, kulira kwa mbuzi ndi nkhosa pakachilumba kena kudamveka. kulira koteroku kudawakumbutsa nyama ya mbuzi ndi nkhosa. Nkhuli idagwira aliyense wa iwo ndi kale lija limene adalawa nyama yophika ndi yootcha yomwe. Bwampini chilakolako chokasuzumira sadachipirire, koma ulendowu adachenjera, adasankhula anthu khumi ndi awiri. Ena adawauza kuti abaadikira chifukwa mwina kumene anali kupitako kunali zoopsa kwambiri, tsopano kunali bwino kuti ena apulumukeko. Apo adamvera. Atakocheza ngalawa, anthu osankhidwa adayamba ulendo wao. Adayendayenda osaona kanthu. Kenaka atayenda pang'ono, adapeza phanga. Poti asuzumire m'katimo, adaona nkhuni, moto ndi nyama yambiri ya nkhosa ndi ya mbuzi. Bwampini atachita odi, sanamve liwu ndi limodzi lomwe. Onse adangolowa. Popeza njala idawapota, aliyense adadula nyama kuti aotche monga adakathera. Atadya, adamwera vinyo yemwe adabwera naye. Akucheza, adamva phokoso la nkhosa ndi mbuzi zomwe, zikubwera. be be lowulowu zonse zidalowa koma m'busa wawo osamuona zidali nkhosa ndi mbuzitu ndiye ngati ng'ombe kukula kwake posakhalitsa adamva kukhosomola Kenaka mwini wake watulukira. Mwini wakeyo sadamwazemwaze maso ayi. Adangofika kugwetsa mtolo wake wa nkhuni kenaka nkutseka pakhomo ndi chithanthwe. Bwampini adamuyang'ana. Onse adamuyang'ana. Koma ee! Amuna! Onse adanjenjemera ndi mantha. Chimwendo, Uko! Diso limodzi lokha pamphumi. ali thobothobo kutalika, chimenechi chidali chikutumbwe. Mmene adacheuka ndikuyang'anitsitsa, adangoona tianthu tatsamiranatsamirana, ndiye icho chidasekerera nafunsa. Ndinu yani? Ndife Angitau, Bwampini adayankhula mochenjera. Ndiwe yani ukuyankhulawe?

ndi kutsitsira, kumwera. Chitatero chidagona. Kutacha chidagwiranso anthu awiri kuwamenyetsa mituli kuthanthweko kenaka n'kuwatafuna kenaka n'kutsitsiranso ndi ndowa ziwiri zodzadza ndi mkaka wophika. Chitatuluka, Bwampini adaomba m'manja ndi kugwedeza mutu. Ataona chimtengo chachikulu adachisongola bwino kumsonga nawauza anzake kuti usiku akhale tcheru.

chifukwa ndiwe waulemu ndi womvera. Mosachedwa, Bwampini adatenga chimtengo chosongola chija nachiika pa moto. Chitafiira, adauza anzake kuti athandizane kubaya diso la chikutumbwecho. Sadachedwe, adachinyamula chimtengocho ndi kuchiponya ndi nyonga m'diso la chilombocho mpaka thudzu!

Kutacha, Bwampini ndi anzake adadzimangirira kumimba kwa nkhosa. Zikutuluka, chikutumbwe chidayesayesa kufufuza koma sichidapeze kanthu. Munthu wakhungu! Panja, anthu aja adadzimasula ndi kuthawa. Adauyambanso ulendo, ndipo ali mkati mwa nyanja, Bwampini adafuula, Tsalatsala iwe! Chikutumbwe chidatola chimwala. chithanthwe, nichiponya ndi mphamvu zake zonse, powawidwa mtima kuti chanyengedwa, pang'onong'ono onse adakafa. Chimwala chidagwera pafupi ndi ngalawa, ndipo pang'onong'ono ngalawazo zidakatembenuzika. Ukumana ndi bambo anga m'madzimo, sakusiyani. Chikutumbwecho chidafuula. Ulendo udali pakati, koma ndi chisoni.